zikomo kwambiri nelson zonadi ndikulandireni ndi manja awiri kuchokera kuno ku grand palace hotel mu mzinda uno wa mzuzu kumene bungwe la youth and society ndi thandizo la ndalama kuchokera ku oxfam malawi lakonza zokambirana zapadera zimene tifuna tikambirane nkhani yokhuza mchitidwe ogwirira komanso ogona ndi ana achichepere mdziko muno kwa zaka ndithu zingapo mdziko muno Mchitidwe umenewu wakhala ukuchuluka kwambiri malinga ndi likulu la polisi mu mzinda wa Lilongwe. Mchaka cha 2019 kuno kwathu ku Malawi tinali ndi milandu pafupifupi ndithu yokwana 1776 imeneyitu ndi milandu yokhuza mchitidwe wogona ndi ana achichepere koma mchaka cha 2020 milandu imeneyi inachuluka kufika pa 2343 ndipo tikaona kumbali ya mchitidwe wogwiririra mchitidwe umenewunso unachuluka kwambiri mchaka chomwe chapitachi mu 2019 tinali ndi milandu yokwana 214 pamene mchaka cha 2020 milandu inachuluka kufika 286 ndikhulupirira ndithu kuti mutha kuona kuti mchitidwe umenewu wafika povuta kwambiri mdziko muno Tsiku ndi tsiku tikumamva nkhani imeneyi yokhuza kugona ndi ana achichepere komanso mchitidwe wogwiririra. Nde lero tifuna tikambirane nkhani imeneyi tili ndi mtsutso umenewu kuti kodi vuto lili pati? Ngati dziko tikuchita zokwanira kuti tithane ndi mchitidwe umenewu? Nkhani ya malamulo. Malamulo amene tili nawo pakadali pano pa nkhani imeneyi. akutithandiza ndiye tikhala ndithu tikukambirana nkhani imeneyi kuchokera kuno ku grand palace hotel mu mzinda uno wa mzuzu kwa ife amene tili muchipinda muno tikhalanso ndi mwayi ofunsa mafunso komanso ndemanga zosiyanasiyana kudzera ndithu mu zokambirana zimene tili nazo madzulo ano komanso inu amene mukumvera zokambirana zimenezi muli ndi mwayi oti mutitumizire uthenga kudzera pa 0991158841 imene ndi nambala yathu imene tikhale tikugwiritsa ntchito

kuti maufulu amene ali nawo okhazikika amene boma la malawi ndiponso maiko ena ambiri amakhala akuonetsa kuti ufulu umenewo ukwaniritsidwe ntchito yathu yayikulu yomwe timagwira nde chachikulu chomwe tinapangira msonkhano uwu ndi yonena kuti mchitidwe wogwiririra malingana momwe manambala wanenera uh, chance nzo nzomvetsa chisoni kuti ngati amalawi tikumafika mpakana manambala ngati amene aja kuti 2343 anthu ogwiriridwa ndiponso mwina amenewa ndi okhawo amene anapangidwa report komanso mwina zimachitika mma- zimachitika mma communities mwathu kuti mwina anthu atsikana samanena kuti agwiriridwa so this uh, momwe ndanenera nzomvetsa chisoni kwambiri and ifeyo ngati youth and society ndichitofunikira kuti tikambirane tione kuti kutsogolo kuti zikhala bwanji kuti mchitidwe umenewu utheretu ndinenaponso kunena kuti makamaka ku- mchitidwe wogwirira umakhala ndi zinthu ziwiri zovuta kwambiri pali nkhanza zakuthupi zomwe zimachitika kwa azimayi ndi atsikana amene agwiriridwa atha kutenga matenda opatsirana pogonana hiv mwinaso chindoko m- matenda osiyanasiyana komanso atha kutenga mimba akatenga mimba ngati mwanayo ali pa sukulu ndeti obviously sapitiriza sukulu a- achokapo komanso um, kuthupi konko atha kukhala kuti nthawi yogwiriridwa mwina wakhapidwa mwina wapwetekedwa kumene uh, pa, pa, pa nthawi yomwe amagwiriridwa so zinthu zimenezi zimakhala kuti atsikana ndi, ndi, um, ndi ana aja akamakula amakhala kuti zikuwapangabe affect moyo wawo wonse ndiye ndi nkhanza zina zomwe ndimanena za za mmalingaliro chifukwa chake a- ana ena amakhala kuti asiyano sakuchezanso ndi anzawo olo wasiya kupita ku sukulu olo mwina kuzip- kuzipha kumene chifukwa ti wani ku sukulu kuja mwina azinzawo amatha kuwatseka even akuluakulu amene amatha kunena kuti mwina mzimayi ndiwoti anagwiriridwa pafuna ayimire udindo tiyerekeze wandale anthu amanena ah, amayi aja ndi amene anagwiriridwa that kind of uh, aspect zimapangisa kuti azimayi ndi ana azibwerera mbuyo kusatengapo mbali pa zinthu zomwe zitha kuwathandiza moyo mwawo of course pali zambiri zomwe mwina tikambirane zokhudzana ndi malamulo komano mwina pong- pongoyambira ndingotenga chifukwa chache chachikulu nchimene chocho chomwe a youth and society ndi otithandiza a Oxfam taganiza kuti mwina titha kukambirana poyerayera ngati pano mwina nkuona kuti mchitidwe umenewu ungatheretu momwe unanenera zikomo kwambiri amene ndi daniel msisi akuchokera ku youth and society kutifotokozera kuti kodi mwina nchifukwa chani tikuyenera kuti tikambirane nkhani imeneyo yokhuza mchitidwe umene wogwiririra komanso mchitidwe wogona ndi ana achichepere umene ndi waukulu kwambiri uh, tamva za 2019 ndi 2020 komanso 2018 sikuti zinalinso zosiyana kwenikweni zikuoneka ndithu kuti zaka zimene zapitazi mafigawa akhala ndithu akuchulukira nthawi ndi nthawi wina nkomafuna kumvetsetsa bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani kuti

Achinyamata athu masiku anowa zochitika zikuchuluka chifukwa chakuti tikatengera kale nthawi yathu kuti ufunsire it was not as easy as it is now ndikuyankha mawa kind of concept eh? koma these days it's the pompo pompo kind of delivery this is what is happening now

Thank you very much, uh, Mr. Mphande from Mzuni. Uh, for those of you that are just joining us on uh, Zodiak Radio, you can join the discussion by sending an SMS to 0991158841. Nkhani yaikulu ndi yakuti zinthu zimenezi nkhani kapena titi mchitidwe wogwiririrawu wafika pamenepa chifukwa chani ndikhupira ndithu nkhani imeneyo tikuyenera kuti tiyikambirane ndiye tiyambe ndi antawali komanso mutithandizirako kumvetsetsa nkhani ya malamulo chifukwanso imeneyi ndi nkhani ina yayikulu imene ndithu tikumakambirana ku Malawi kuno mwina kuti malamulo amene tili nawo pakadali pano sakutithandiza koma mwina zifukwa zenizenizo tiyambire pamenepo antawali
Ah, zikomo kwambiri pondipatsa mpata umenewu Ah, ndigwirizana ndi zina zimene anzanga akambapo kuti zifukwa zimene zikuperekera kuti mchitidwe umenewo woyipa uzipitirira kapena uzikhala ngati kuti ukukulirapo uh, mwina ndiyambe ndi ku- kuthirapo ndemanga pa zimene um, a Mphande ayankhula uh, of course anena kuti kale uh, mchitidwe umenewu mwina sumakhala ngati- sumakhalapo kwambiri eti kusiyana ndi masiku anowa koma ineyo mwina ndifuna kuti ndisiyane nawo pang'ono kuti anthu akale ambiri mpaka na panopa as human rights commission tikumaona kuti nkhani zambiri zimene zikukhuza kugwirira ana A- anthu ambiri amene akumagwirira ana ndi anthu akuluakulu mapeza kuti kaya ndi azigogo ana aja anthu oti mwina ali mma 90s 80s ndi amene akugwirira ana so kusiyana kwanga ndi, ndi zimene anena iwo ndi kuti i think anthu akale anali ndi culture ija yoti yosafuna kunena zinthu zimene zikuchitika m'makomo mwawo koma panopa mwina titha kunena kuti anthu akumasukapo pang'ono kuti azitha kukamba kuti kuti koma kwathu agogo amapanga zimenezizi eti koma even panopa anthu ambiri amanena kuti achinyamata even pena makolo amanena kuti koma kwa ah, ujeni kwa apongozi kapena kwa anti kukumachitika zakuti zakuti komano ndi, kuti ndikanene pamudzi paja akumandiopseza kuti ndikangopita uka so culture imeneyo ya silence ikupitirirabe so sindinganene kuti i think eti ndikunena kuti sindingavomere 100 percent kuti kale sizimachitika I- nkhanza izizi zimachitika kungoti panopa mwina anthu akumasukako pang'ono ndi kubweranso ndi kwa ma ci- civil society o- then organizations mabungwe ena ndi ena human rights commission law commission kuyendera m'madera kumaphunzitsa anthu za malamulo um, okay zifukwa zina zimene tikuona kuti mwina nkhanza izizi zikuchulukirapo ndi izi um, timanena kuti anthu timakula tikuona kuti mzimayi ntchito yake ndi iyi mzibambo kapena mnyamata ntchito yake ndi iyi gender stereotyping eti so ena takulira tikuona kuti kaya ndi azibambo kapena anyamata kunena kuti ii asikana ndongotani ndongobereka kapena asikana ndingongo agona eti so culture imene ija amakula nayo nkumaona ngati kuti its okay for me ku- to rape a girl akanena kuti pachati ndi culture so ija yonena kuti mtsikana akanena ayi it means yes so culture imeneyoyo ikupitirirabe ndi imenenso ikutani it can be one of the factor contributing factors another one ndi zikhulupiriro ena amakhala kuti ta- takhala tikumva i think pakatipa nkhani zitakhala kuti ujeni zakhala ziku- zikukulirapo ena amanena kuti mwina anapita kwa sing'anga auzidwa kuti kuti mutukuke mukagone ndi kamwana two months four months because it's not normal eti yeah so paliso zikhulupiriro of course they still need to do a study kuti is this for is this something that is actually contributing is this really happening koma these are things kuti anthu tikumakambirana um, komanso anzathu akunja which nayo i believe kuti kumalawi kunonso mwina zimachitika anthu ena ali ndi just a personal interest kuti azigonana ndi tiana pali ena they just have an interest kuti basi kuti they just want to have sex with azimayi no matter what kuti mzimayi akufuna kapena sakufuna so there is also that uh, uh, ka, ka ujeni kamene koko ka culture komanso china zigamulo zathu ndi zofooka uh, tikaona malamulo eti ndiphatikiza ndi funso limene mnafunsa lija uh, kugwiririra section 138 i mean section 132 of the penal code imanena kuti um, imafotokoza kuti kugwirira ndi chani eti kuti pamene mzibambo um, wagonana ndi mzimayi mzimayi uja asanapereke chilolezo ndiye kuti ndi ujeni ndi chani ndi rape eti so nkhani yayikulu pamenepo ndi chani nkhani ya chilolezo komanso pa nkhani ya ana nkhani ya chilolezo sibwerapo chifukwa imatengedwa kuti mwana sangatani sangapereke chilolezo a child cannot give consent is not old enough is not mature enough to give consent so under section 132 rape is defined that way kuti panalibe chilolezo mzimayi uja wagwiridwa asakufunayi komanso 130 section 138 of the penal code ikukamba zogwirira ana so imeneyo ndafotokoza kale kuti consent is not an issue because imatengedwa kuti that child cannot give consent is too young to give consent even though ambiri ngati mene amafotokozera anzanga kuti masiku ano you find kuti ma peers amene they are all below 16 eti they are the ones who are chani who are having sex with each other koma pa malamulo it does not matter for rape it's uh, 18 going upwards eti munthu wachikulire for rape it's 16 going downwards so tikaonanso zigamulo ujeni zigamulo zimene zaperekedwa pa ma ujeni lamulo limene la penal code Sect- ujeni for rape zigamulo zake it's imprisonment for life chimodzimodzi ndi ujeni ndi uh, defilement which is um, uh, ku- kugwiririra ana komano ikakhala attempted defilement ndi imene amakhala zaka 14 so ma- koma nthawi zambiri timaona kuti anzathu a- a malamulo ma- especially ma magistrate amapereka mwina zigamulo za um, not even getting to 40 years or anything like that eti makhala 10 years you know ena 4 years even zifukwa zake zimakhala zokuti tili ndi what we call a sentencing guidelines for ma magistrate so amanena kuti depending on the facts of the case starting point ya rape sentencing ya rape ndi defilement can start with 10 years koma kutengera ndi milandu yake ujeni ma facts a, a milandu eti so maybe that could also be contributing to why anzathu amalamulo they are, they are starting with very low lenient written sentences other than going very high because life imprisonment really you can go anywhere eti yeah so mwinaso kukamba pa nkhani yomweyo we have a recent case ya maliko versus republic imene ana- anayimira mlandu ndi uh, uh, justice kapindu it's very informative even though it's a legal case i would encourage kuti anthu ayipeze ayiwerenge chifukwa a judge anachita kufotokoza kuti milandu yogonana yogwiririra they are very they are, gro- they are, they are gross eti chifukwa makhala kuti munthu uja sanavomere ukumukakamiza especially ana uh, amakhala kuti sanavomere sakuziwa zimene zikuchitika komanso ananena kuti tikaona malamulo athu its very wide imanena kuti imprisonment for life so ndizi- ndi zifukwa zanji zoti a ju- a magistrate kapena a judge akapereke less years like 10 years and yet tikamaona malamulo the whole purpose of having malamulo kapena stiff sentences ndi kupereka chiletso eti kwa anthu ena amene akuganiza kuti nditha kumugwiririra wakuti wake- wakuti wakuti kapena kumugwiririra mwana so nthawi zambiri wapeza kuti zigamulo zikakhala zofowoka sizipereka chiletso ndikuti anthu ena amene aku- ali ndi uh, malingaliro oti ali- atha kugonana ndi ana kapena mzimayi asakufuna iwo amangona kuti ah, ngati wakuti anampasa 4 years nde paja 4 years nso ena mwina amatuluka 4 years sanakwane eti so imakhala ngati kuti malamulo aja sakutani sa- sakupereka chiletso china chilichonse so i think that's also another factor but also anthunso kusatengapo gawo chifukwa sitingangopanga blame boma kapena judiciary kapena apolisi kuti they are not doing their job penanso anthu timatengapo gawo ma attitudes athu because timanena kuti human rights they are human rights aliyense ali ndi ufulu komano maufulunso amabwera ndi udindo yeah so ngati anthu tikuona kuti zikulakwika pena pake mmakomo mwathu tikudziwa kuti agogo awawa kapena abambo a mwana akuchita zimenezi koma we keep quiet ndiye kuti nafenso tikutani tikutengapo gawo kuti mchitidwe uja uzitani uzipitirira kaya ndi aneba kaya ku sukulu mwa- aphunzitsi akudziwa kuti koma mwana uyuyu i think kuti pali china chake chikuchitika kunyumba kwawo go and report chifukwa malamulonso amanena kuti we are all, we all have a responsibility of reporting ku police kuti uku kuchitika nkhanza yakuti yakuti um, i think mwina ndithere pamenepo Ch- chabwino zikomo kwambiri ndi mauthenga ndithu angapo a anzathu amene akutsatira zokambirana zimenezi pa wailesi Uh, uthenga woyamba ndi wa a cleofas john amene akutitumizira uthenga wochokera ku zomba akuti mchitidwe wogwiririrawu ndi waukulu kwambiri kuno kwathu ku malawi ngakhale m'banja momwe anthu akugwiririrana koma saulula ndipo pali a precious cohat ku bangula ku nsanje akuti ndikuganiza kuti mchitidwe wogwiririra ukwera chifukwa cha kuchepa kwa chigamulo chomwe olakwa amalamulidwa uh, ndipo palinso uthenga wina ndithu uthenga umenewu amene atitumizira nda samson ziwa amene aku akuti uthenga umene akuti uthenga umenewu ayankhe amphande akuti nkhani yogwiririra imakhala nkhani yovuta kwambiri ndipo kuno kwathu ku malawi yafika povuta ndimafuna kuti amphande atithandizirepo Nkhani yokhudza kukhala ndi malamulo okhwima kapena kuwasintha anthu kuti asamachite zimenezi, chifukwa nkhani zimenezi zimakhudza mmene anthu akukhalira. Kodi tingathe kukwanitsa kuti anthu asiye kukhulupirira zoti akagona ndi mwana wamng'ono ndiye kuti alemera? Chabwino, ah, awa ndi ena mwa mauthenga amene ndithu talandira pakadali pano. Ndimafuna kuti ndipereke mpata uh, kwa amphande kuti ayankhepo komanso ndikudziwa ndithu kuti nkhani ya malamulo mwina amsisi afuna kulankhulapo kenako tipereke mpata kwa ife amene tili muno kuti tithirirepo ndemanga nkhani imeneyi yokhudza malamulo mwina ndiyambe ndi amphande akuti titha kupanga balance nkhani yokhala ndi zigamulo zofika ndithu kaya ndi 50 years kaya ndi 60 years komanso nkhani yoti anthu athe kumasintha mmene akukhalira
ya, zikomo chifukwa cha funso limenelo um, zoonadi kuti Tili ndi issue ya gawo la malamulo ndi issuenso ya mindset change. Ku gawo ya malamulo mmene analankhulira mzathu Grace apa kuoneka kuti no at least panopa tikusuntha chifukwa choti timakambirana kuti panali judgment ina imene timayiwerenga inachitika 2017 timapanga share pompano before the debate Ma- imapanga- inapanga show kuti magistrate anagamula kuti case ya development uja munthuyo akaseve ku ndende zaka 14 koma itapita ku supreme anakayisintha anakaunikiranso nkupeza kuti ah, munthu uyu inde anapanga izi komabe considering as she has rightly put komano twenty-one munthu uyu ndi mwana wang'ono komanso ti- akakhale ku ndende akumana ndi zosiyanasiyana kuti apo adzatuluka adzakhala munthu wa mtundu wanji so the, the, the balance of these two judgments eh, inaonesa kuti no we really need to move swift and now but as she has rightly put kuti no the recent judgment yapanga show kuti clearly kuti ayi izizi zoti tizizitheretu stiff punishment ndiyofunika amene wagwiririra- wag- wagwiriridwa ndikupereka umboninso wokwanira ameneyo in my view 40 years and above regardless of uh, kuti ndi wa status yanji wa zaka zanji ngati ngati pali umboni umenewo ameneyo akakhale zaka 40 chifukwa mukampatsa zaka zaka 4 or 5 akatulukako ada- adakali adakali ndi mphamvu zaketu chances are very high kuti he can go back into the same scenario komano atakhala zaka 40 akatuluka atatheratu kumene kuja whatever the case might be right eh. so let's do that so in terms of mindset change let us also ngati pa ifeyo ngati makolo even in the societies commu- community leaders in the societies titengeso mbali kuwaunikira anawo munjira zosiyanasiyana mavalidwe for example kodi mwana pochoka pa khomo amavala motani mtsikana or mnyamata fashion ndiyo inde but let's not, let's not encourage fashion also can also attract anyamata ena or attract atsikana or anyamata in, in, in both ways timaziona ma university mwina mujamo kuti ah, sono mmene wavalira uyu ena akamugwirira sometimes even mapate kumene Anajatu ma, ngati ma university mu, ana aja akapita ku ma party, zimenezi zikumachitika. Mwina wamwa under influence of alcohol, basi amugwilire, mmawa she she regrets, ah why did I do that? So these are the things that we need to, to focus on. So as per the question, I would go for stiff punishment. chabwino Yes.
chabwino uh, a Khumbo Winga ku Chitipa zimene mukukambira nazo its only theory ngati mufuna mumve zifukwa zenizeni zimene zikuchititsa mchitidwe ogwirira kupita patsogolo involve prison officers in those important meetings in order to know the root cause of this immoral behavior ndikudziwa kuti zimene alankhula a Mphande uh, grace mwina afuna kuthirapo ndemanga koma mwina tipereke kaye mpata uh, kwa um, a Msiska tisinthe malamulo amene alipo pakadali pano kapena tipitirire ndi malamulo omwewo
Um, poyambirira um, mwina ndisanayankhe funso limenelo I was, I was itching to respond to uh, amphande i think eh, ndi- ndi mwa- ndi- ndi- ndi nokondwa chifukwa kuti amphande amagwira ntchito ku sukulu ya pamwamba ya ukachenjede mwina iwowo ngati institution ya ya patsogolo atha kutithandiza kuti tiziwe kwenikweni kuti kodi chomwe chimapangisa kuti makamaka amunafe tizigwirira atsikana chimakhala chani chifukwa pa nkhani zifukwa zomwe alongosolapo Grace nso mwina wa- waonjezerapo zimaonetsabe kuti anthu ogwirira pamakhala zimakhala zosiyana ndi zifukwa zomwe tikuganizira tingoyerekeza nkhani ya mavalidwe yomwe anena amphande nzoona inde kuti mwina nthawi zina amuna chifukwa cha momwe munthu wavalira amatha kuwagwiririra komano you look at munthu akugwirira mwana wa zaka 2 mwana wa one month mwana ameneyoyo anavala zotani kuti mpakana munthu agwiririre komanso um, pogwirira pomwepa eti aliyense ineyo ndimaona ngati kuti maganizo mwa ine kuti mwina kugwirira kuja sikumakhala chifukwa cha momwe munthu wavalira koma chifukwa cha munthu wamunayo momwe alili ndi maganizo ake kuti mwina anaganiza kale chifukwa tikatengera mavalidwe ndi bwezinso mwina ma figure ogwirira asali awawa ayi bwezi mwina atatulusa kwambiri chifukwa atsikana masiku ano amavala momwe alili ndi ufulu wovala nde mwina ndi mwayi wapadera kuti amphande ali pompano kuti masukulu a ukachenjede anzathu ozindikira atithandize kufufuza kuti chenicheni chomwe chimapangisa kuti a- amunafe tizigwirira atsikana ndi chani achinyamatafe anatchulapo nthawi ya ah, nkhani ya ya upbringing kapena momwe munthu wakulira kwanu ife ti- timamva kuti wagwirira mwina ndi mwana wabusa olo mwina abusa amene ndi upbringing yo tikutanthauza kuti chani kuti anthu ndi ndiotani so zifukwa zomwe akunenazi or social economic uh, reasons kuti mwina munthuyo tima- tinamvako kuti munthu mwina wosauka kwambiri wagwirira munthu wolemera kwambiri or even wolemera kwambiri wa ndalama zake wagwirira mwina munthu wamisala ndi tikatengera zifukwa zimenezi zofunika kuti mwina anzathuwa atithandize kuti zionetse kuti zifukwa zenizeni ndizi cause ndiye kuti tikamapanga mindset change tizipanga no- target zifukwa zija Chifukwa apapa tikamati ma- mindset change tikasintha chani chifukwa tikadziwa kuti o, amagwirira chifukwa choti chamavalidwe nde ti target our messaging towards dressing momwe anenera kuti mwina atsikana azizilemekeza as if samazilemekeza chifukwa ena ama- amagwirira atalemekeza kwambiri mwansangansanga mwina ndingoyankhako za malamulo chachikulu chomwe ananena mtawali kuti malamulo athu ali wiki kwambiri chifukwa munthu ukagwirira aku- aku- akuyike mndende 4 years momwe anena mphande utulukaso uli ndi mphamvu ngati uli ndi chidudwe ogwirira ukagwiriraso maiko anzathu otukuka o- mwina osati otukuka koma oyandikana nawo maiko ena ali ndi ma, amati ma mandatory minimum sentences ku botswana for example ukangopezeka kuti walakwa mlandu wogwiririra uh, a Mtawali andi- andilangiza ngati ndalakwitsa amachita kunenera kuti minimum sentence ndi 20 years zifukwa zina zonse zili apo koma kuziwiratu kuti akangokupeza kuti you're convicted pa chi- pa chingerezi maloya amati conviction eh? akakupeza kuti unalakwa pogwiririra minimum poyambira chigamulocho ndi 20 years zimene zingathe kupangisa kuti aliyense aziwopa koma ukakhala kuti 6 years ndikabwerera ah, zosa- zosathandiza komanso ku nkhani ya malamulo pali anzathu majaji kapena ma, ah, ma magistrate ena amachita bwino kwambiri anatchulapo mlandu wina omwe tikuudziwa woti ku magistrate court munthu uja anamugamula kuti akhala 13 years imprisonment if i'm not right 10 years imprisonment koma atapanga appeal kupita ku high court i think kumeneko ndi ku Zomba a Mtawali andithandiza kupita ku, ku supreme court kupanga appeal akukhoti kuja anaona mm, amagistratiwa anatani analakwitsa nkuwonjezera chigamulo chija nkufika pa 40 years right so malamulo nga- zitati zitamayenda choncho ndeti anthu ogwirira titha kumaopa hey, ndisamatani samakomano malamulo athu ena amakhala o ndiofewa kuti anthu amaona kuti iwo nditapita ndikakhala 10 years ndeti 10 years mwina 6 years nditulukaso I'll be okay so a Mphande kapena ndikupatseni mpata kuti mu- muyankhepo pa zimene afotokoza tisanatsegule bwaloli kuti timve maganizo a ife amene tili muno Aha. Na- nanenso ndithirepo ndemanga mwina aziyankhira pomwe okay um, of course anatchula za um, dressing right uh, i thought kuti mwina ndi ndinenepo kenakake pamenepo Musa- musanayankhe nkhani ya dressing iyo palinso uthenga apa kuchokera kwa zefaniya golombe ku Nsanje mkhalidwewu ndoyipa koma vuto timadzudzula mbali imodzi chifukwa nawonso azimayi akutengapo gawo kuti mchitidwewu upitirire maka pa mavalidwe Amalawi taonjeza ndi mwina mutha kuyankhira limodzi pa nkhani imeneyi. Okay, all right. So I wanted to say kuti um, tikamanena nkhani ya mavalidwe tikumbukire kuti um, pa malamulo we- m'malawi munomo we don't have any law that prohibits dressing or even providing kuti how people should dress so people should keep in mind kuti when you are arrested kapena convicted for rape or defilement you will not have a defense kuti wakuti anavala mwina mwake so keep that in mind but on issue of mind change i wanted to say kuti um,

but ah ndipite kwa adini sindiyaluka so that's, that's wha- how she's, she, she, she, the report she has produced but um, we need to do more of these kind of studies chabwino um, pali uthenga ndipo ndi funso limene likupita kwa ena tonse amene tili muno komanso uh, akuluakulu amene muli kutsogolo kuno amenewa ndi uh, lifa amene watitumizira uthenga kuchokera ku mangochi akuti kodi nkhani za rape ndi defilement anthu kumalawi kunoko amazimvetsetsa? nanga malamulo amene alipo amazimvetsetsa? komansotu mwina mpofunika kuti tithe kuona zifukwa zimene zikuchititsa mchitidwe umenewu makamaka anthu amene amangidwa azitha kukawayesa kuchipatala kuona kuti kodi mitu yawo ikugwira bwino ntchito chabwino uh, titsegule mpata ti- titani ndikhulupira ndithu mwina funso limene tingafunse ndi limenelo mukuona kuti vuto limene tinalo ku malawi kuno tingatani kuti tithane nalo how do we address the current problem that we have the floor is open please you can come forward and uh, make your contribution ndinu omasuka ndithu kulankhula mu chingerezi kapena mu chichewa tilinso ndi mauthenga ndithu ochuluka kwabasi amene tikulandira kuchokera kwa omvera athu malamulo akhwimitsidwe basi ndipo ziyendere limodzi ndi efforts to change mindset nkhani ya mavalidwe should not be an excuse nkhani ya mavalidwe should not be an excuse for rape anthu ena azibambo ali ndi vuto mmitu mwawo which is psychological sexual abusers and should be removed from society for a long time if not forever when they commit such crimes Rapists are a danger to society. Alice Bwanausi from Blantyre.
Uh, zikomo kwambiri dzina langa ndine geoffrey mwase uh, mlangizi wa chinya- ntchito za chinyamata uh, ndili ndi maganizo awiri pa zifukwa zimene zikupangisa kuti mavuto amenewa ankerenkere mtsogolo ndigwirizane nawo bwana mphande kunena kuti tisanalandire ufulu wa democracy takhala mu nyengo yoti malamulo amagwira ntchito mowopedwa kwambiri ndiyeno kubwera kwa demokrase kunabweretsa ufulu ndi demokrase zinthu zimene zizi ndikamaonetsetsa mu- kwa ineyo mabungwe ambiri amene athandizira munthawi ya kuphunzitsa za maufulu akhala kwambiri akunena za ufulu wa munthu osati udindo wa munthu nde pamene papa anthu pos- posatanthauzira mwa ubwino molakwika kuti "Ah, ndikuchita exercise ufulu wanga akuononganso wanu ufulu wa iwo eni udindo wa iwo eni kuononganso ufu- ufulu wa anthu ena komanso udindo wa wa anthu ena chifukwa cha chimenechi ndikuona ngati kuti kwa ineyo zikuchita contribute kuti pamene anthu akuchita exercise ufulu wawo akudziononga ufulu wa iwo eni komanso akuononga ufulu wa anthu ena china nchonena kuti uh, pamene zinthu izi zikuchitika tisayiwale kunena kuti uh, ndizoona malamulo alipo komadi sakupereka chithunzithunzi choti munthu akutha kuopa kuzilemekeza kwa iwe mwini munthu wopanga chiganizowe imene amati ro- ro- moral decay zikuoneka kuti kwa ineyo zikupitirira anthu sakuzipasa ulemu komanso anthu sakuzipasa ulemu chifukwa ngati tikulemekeza ndi kuzilemekeza ndi kulemekezanso awo Chabwino. mwina zinthu zimenezi sizingathe kupitirira Chabwino. Zikomo kwambiri tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu uh, mutha kubwera ndithu kutsogolo kuno ndikhulupirira ndithu kuti zikhala bwino mwina tingokhala line kuti mwina tisachedwe chifukwa nthawi yathu imene tinayo ndiyochepa kwambiri uh, ya programu yathu uh, uh, jefta banda kuchokera ku Salima akuti sitingakhalire kumangosintha malamulo mdziko muno malamulo okhuza kugwiririra ndi nkhani yogonana ndi ana ang'ono alipo okwanira let's just do the job zikomo chabwino uh, mwina titha kutenganso ndithu uh, maganizo ena tiyesetsa ndithu kuti tichite mwachangu mutha kubwera ndithu pa microphone uh, kuti mpereke maganizo anu Zikomo kwambiri ineyo ndine inspector Addison Mapanda kuchokera ku Mzuzu police station ndipo ndimagwira ngati community policing coordinator funso lonena kuti kodi titani kuti tionetse kuti ana athu komanso mwina azimayi tawateteza Choyambirira tikunena kuti nkofunika kugwirana manja. Ena anenapo kale kunena kuti kale anthu ma cases ngati amenewa samachitika pafupipafupi koma panopa akumachulukira. Komanso ena ayikapo comment yonena kuti chifukwa choti anthu ali omasuka kumabwera kupanga report ma cases ngati amenewa. Tikasiya ah, tika, tikasiya culture ya silence ija kuti ife anthu azikhala chete osaulula ndikuti ma cases azikhalabe akupitirirabe ana ambiri azikumana ndi nkhanza. Koma tikagwirana manja kuti i case iliyonse imene yachitika ipangidwe reported mwansanga kutinso apolisi agwirepo ntchito tithandizira kuti mkhalidwe umenewu uthe komanso tionetsetsanso kuti ifenso ngati makolo aonetsetse makolo alionse kunena kuti akutengapo mbali aliyense payekha payekha kuonetsa kuti ana amene akukhala nawo ali ndi chikhalidwe chabwino Chabwino. komanso tionetsetso kumalizira ndimafuna ndike point imodzi chinanso chikumapanga contribute kwambiri mwina ma breakdown ya ma families mafamily akutha akumapezeka kuti mwina ake ana aja akumakhala ndi parent imodzi mwina mwake abambo mwina amayi ndikuti ana aja chisamaliro chachikulu chikumasowa kuti akagwirizane upangiri kuti akasamale ana aja kuti asakakhale nzika zodalirika komanso kuti ana aja asakumane ndi nkhanza yoyenerera zikomo kwambiri Zikomo zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu titani ndithu kuoneka ndithu kuti tilipo ochuluka tiyeni tiyesese mwina tichite ndithu mwa- mwachidule kuti tonse tipereke maganizo athu pa zokambirana zimenezi pano pa wireless ya Zodiak
Uh, dzina langa ndine peter mumba um, yoyamba nkhani yoyamba ndi bad exposure ana ang'ono ang'ono makamaka asikana they are wrongly exposed m'mabala malo omwera mowawu you find that young people, are, young people are drinking and no one is responsible so that's one issue and also ya culture of silence aikamba kale mwina I will not repeat ya dressing although when you talk about dressing azimayi ambiri amati no imeneyi is the right koma now what triggers men akavala zima- zimayi akavala mujayi chomwe chimapatsa mwamuna ndi chani kuti amfune amfune zimayi ujayi so that element is also causing for ambiri amuna they go for that amapanga zimenezo because of that cause mmene wavalira mmenemo then automatically nothing mmene ayankhulira ujeni apapa aphunzitsa apapa then the other thing it's about issue of, of drinking nowadays among the young people there's that culture of um, what we call a group la drinking and zimene zimachitika m'ma communities and ma communities amene ma parents and no one is tro- stopping mafana ana- ana aja akamamwa akamwa the end result is ndi zimenezi ukoko i'll give you a good example kusija ku mu ku kaviwale it happens ana asukulu form 4 amawerenga then wina anali ndi mowa gin after taking gin ujayi they all end up sleeping ndi nsikana ujayi koma this zimachitika m'ma communities mwathu and we have a po- police I've I've liked a police ali pompano i think one, thing, one of the element a police community ajawa ana akumamwa How- how do you kumagwira.
conclude? How I do you think conclude? those are one of the thing i think to conclude thank you yes uh, tichite ndithu mwa chidule kwambiri tili ndi 5 minutes kuti timalize ma comments amene wa kenako tibwererenso ku panel yathu zikomo kwambiri ine meshek phiri dokotala um, pa nkhani kwambiri imene ikukambidwa apa yogwirira kwambiri zikuonesa kuti malamulo anthu sakuwadziwa chifukwa anthu ambiri ali ku community ndiyeno anthu akumapeza excuse chifukwa chonena kuti sakudziwa kuti malamulo akuyenda bwanji dziko la malawi lili ndi malamulo abwino kwambiri koma anthu ambiri a ku community malamulo sakuwadziwa chimenechicho ndi chofunikira kwambiri pali bungwe lina lake la women judges of malawi limakhala likupita kuma, cren- kuma mobile tuma mobile uh, judges amapita ngati community kukawapanga sensitize anthu kumakapanganso judge konko milandu yogwirira Anthu ambiri amapereka ndemanga kuti malamulo sakuwadziwa ndipo timakhala ngati atsegula maso nde recommendation ndiyonena kuti anthu adziwitsidwe apasidwe udindo chabwino zikomo kwambiri chachiwiri ndikukhulupirira ndi nthawi tilekeze pamenepo Ah, a Msisha ndikukhulupirira kuti mwayimva nkhani imene kuti anthu aphunzitsidwe bwino Ah, maybe we can take uh, four or five more and then we can get back to the panel Uh, ine ndi James Muhango, Executive Director wa Save the Generations. Um, vuto lina lomwe mwina tikhoza kupeza kuti mwina tili nalo kwambiri kunoko ku Malawi ndilonena kuti zinthu zambiri timapanga moyesa sitikhala serious popanga zinthu ndikuona ngati kuti mwina zinthu zambiri timangokamba m'makwalalamu tikakumana ngati kunoko komano kuti mwina tikathe kuona ma- manyumba momwe tikuchokeramo mukaona zonena kuti mumachitika zinthu zambiri muzaona kuti tili mabhala athu amene mwina akutsekedwa aku- a- a- a- akumayimba zoyimbayimba mpaka na 24 hours ana ang'ono akumakhala m'mbali mwa mabhala momwe kumagulitsa tinthu tating'ono ting'ono tachina ujeni ah, tachina zigege chani 9 koloko 10 koloko usiku 11 koloko mpaka na chani kamwana kakang'ono ka mwina ka primary ka 10 years komanso tikamanena zonena kuti munthu kholo likagwirira mwana wang'ono ndiye kuti ngati dziko ifeyo bwa- na- nafenso tiyenera kuti titengepo kuti ndife ola ojeni olakwa chifukwa chonena kuti ndiye kuti anthu amenewo ah, sanathe kuphunzitsidwa zonena kuti ndi zi- ah, zinthu zimenezozo nzoyipa so Zikomo tiyenera kuti kwambiri. tipange civic ed- zikomo education kwambiri chifukwa cha yokwanira. maganizo Zikomo anu kwambiri. Ah, ndikukhulupiriranso kuti tikamayankha mwina ti- tiye tiyankhe funso loti kodi titani Ah, ndikukhulupirira ndithu kuti ndi nkhani yofunikira kwambiri imeneyo tikamachoka muno tikhale tikudziwa kuti kodi chimene tingachite ndi chani tikudziwa ndithu zifukwazo nde tazikamba koma tichite bwanji maganizo anu zina langa ndine andrew masuka ndine mmodzi wa achinyamata a cyc youth mzuzu city youth caucus ineyo ndikuona ngatino kavuto kamene kalipo kamene kakupangisa kutino mchitidwe umene uzikwera nkotino kuchedwa kwa chigamulo i will give an example kwa luwingaku mkulu wina wake kutino anagwirira mwana kandi 2016 until up to date akumang- akumangoyenderabe ku khotiko Ndiyeno mwana uja mwina ali ndi zaka 17, akudzafika 21 years kupezeka kuti mwana uja akutino ndi wamkulu. Ndiye nkhani zimenezo ngatino kuli kothekera ogamula mulandu ku makhotiku chonde yesesankoni kutino mwapangako changu kumagamula milanduyi. For example, mulandu wina wa kwa Msundwe mpakana pano sitikumva kutino anthu aja amangidwa kapena chigamulo chawo nchotani Chabwino. imangokhala tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu titengenso maganizo ena kenako tibwerere ku panel yathu what should we do zikomo kwambiri ine ndi ruth chafula poyankha funso lanu kunena kuti kodi titani tikuona kuti vuto likuchokera ku madera kumene timakhala tiyeni tilimbikitse kwambiri kupanga civic education komanso awareness mmadera mmene timachokeramo kumidzi kwenikweniko kumene kuchitika nkhanizo chifukwa mmadera ena zimachitika mmamidzi kwambiriso makamaka mwina nkhani zokhudzana ndi zaufiti zitani amagwiririra ana kwambiri pa nkhani zaufiti komanso tiyeni makolo kumadera mmene tiliko manyumba mwathu tikakhala tizawaphunzitsa achinyamata athu kumaphunzitsa mmene angapangire ziganizo komanso kumapatsa information yokwanira kuti they should be able to make the decisions and analyze them bwinobwino komanso chimene tingapemphe kuboma anthu amene amagwirirawa mitu yawo ili bwinobwino first tikati tifufuze bwinobwino tipezeka kuti mental health issues imene ikukwerakwera malawi munomo zimene zimapangitsanso kuti mwinanso anthu ena azikhala busy kumagwiririra ndi anthu amene amapanga zinthu ngati zimenezo tiye tidziwayeza komanso osamangodikira kuti chinthucho chikachitika ndiye tikamuyeze munthuyo komanso tikakhala tiyeni tidzika- tidzingowayeza anthu kuona kuti mitu yawo ikumayenda bwanji mwina nkhani nga zimenezizi zingamachepe zikomo kwambiri zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu uh, titenge maganizo awiri otsiriza kenako tibwererenso ku panel yathu pali nkhani zambiri ndithu zimene zikutuluka Ah, zikomo kwambiri ine ndi hilda zimba ndichokera kumakoha Ah, nkhani yogwiririra pakati pa ana komanso anthu olumala imachitika kwambiri chifukwa cha nkhani ya zikhulupiriro nde pamene tikukambirana munomo tionesese kuti pa nkhani ya zikhulupiriro tipange address kwambiri pa mindset change yathu Chifukwa chonena kuti ana ambiri amene ali olumala amagwiriridwa chifukwa cha zikhulupiriro zosiyanasiyana zimene amakhala nazo anthu aja kumudzi and ana aja amalephera kuti mwina angafotokoze malingana ndi kulumala kwawo amalephera kufotokoza kuti mwina wandigwiririra anthu akuti wakuti wakuti nde pamene tikukambirana za mindset change tiyeni tiza titsindikepo pa nkhani ya chikhulupiriro kuti zikhulupiriro zimene zili kumudzi kwathu zili pakati pathu Chabwino. tizionesese kuti zitani tathokoza zichepetsedwe. kwambiri titenge maganizo otsiriza kenako timalize tatsala ndi 10 minutes kuti timalize zokambirana zathu zikomo zimenezi. kwambiri mosataya nthawi ine ndine francis chirambo kodi titani kuti mchitidwe umenewu uthe choyamba anzathu a khoti akuyenera kupereka zilango zokhwima mmene tanenera pano kuti ngati constitution ikunena kuti amene wagwiririra wapezeka wolakwa kuti wagwiririra life imprisonment ikhale life imprisonment ngati ndi ili attempted, ma, uh, attempted rape kapena defilement ngati ili 14 years constitution ikutero ikhale 14 years chachiwiri anzathu a polisi Apolisi anagwililira anthu kwa Msundwe, muno Mmalawi tikulephera kufufuza, poyamba tinkaona ngati ndi nthawi ya dpp, panopa mcp tikukanikaso kufufuza nde anthu akuona ngati tizigwililirabe chifukwa apolisi omweyo ma law enforcers omweyo ali patsogolo kutani kuphwanya malamulo kwe- koma tikukanika kupanga investigate kuti anthu aja akapezeke kuti ayimbidwe mlandu nde anthu azigwililira amene wapalamula no one should be above the law nayenso akayimbidwe mlandu zikomo kwambiri zikomo kwambiri uh, chifukwa cha maganizo anu nonse amene uh, tili muno tipepese kuti sitinakathe kutenga maganizo onse nthawi yathu ndi yochepa kwambiri tilinso ndi maganizo ena kwa anzathu amene akutsatira zokambirana zimenezi ndipo amene atitumizira uthenga ndi a agnes uh, mumba amene akuti nkhani imeneyi ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri chifukwa malamulo tili nawo koma sakutsatidwa. Ndikukhulupirira ndithu kuti chimene tingachite nchati tiyeni tingoonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa. Kodi anzathu a judiciary mwalankhula nawo pamene tikukhala ndi zokambirana ngati zimenezi? Amenewanso ndi ofunika kwambiri pa nkhani ngati imeneyi. Ndipo uthenga wina ndithu ndikukhulupirira kuti mwina umenewu ukhala womaliza kuti tiwerenge madzulo ano ukuchokera kwa a Phiri. A Phiri ali ku Lilongwe ndipo iwowa funso lawo kapena titi maganizo awo akuti, vuto la zikhulupiriro ndi nkhani yayikulu kwambiri imeneyi ndiye ndiyofunika mulankhule ndi ma TA mdziko monse muno komanso itha kutenga nthawi kuti tiafikire anthu tiyeni tingogwirana manja koma iyi yachikhu- ya zikhulupiriro imeneyi ndiye itha kutivutirapo chabwino timafuna kuti tibwerere ku panelo yathu Uh, pali nkhani zambiri zimene uh, zakambidwa apa zokhuza justice system yathu uh, ma stiff sentences mental health issues komanso nkhani imene yokhuza zikhulupiriro komanso mmene chikhalidwe chathu chilili ngati kuno kwathu ku malawi tiyambe ndi a mtawali ku malawi human rights commission ndikhulupiriranso kuti mukamayankhapo mukhalanso mukupereka way forward chifukwa nthawi yathu ikuoneka ndithu kuti ikutithera okay i think ndigwirizana ndi z- z- zambiri zimene anthu ayankhula eti all those things i think zakambidwa and we're all aware of them but um, i think on um, way forward

a msiska muli ndi 1 minute tichite bwanji kupita kutsogolo kuno ah zikomo kwambiri i think eh, kupita kutsogolo ncho kuti chofunika chakuti no tiyeni ti- tiapange empower atsikana athuwa kuti a- azindikire kuti pa iwo mwi pa iwo eni ali ndi kuthekera kupanga zinthu pa iwo palibe munthu amene angas- angasokoneze komanso tu pa malo pa- palankhula chakuti no ah, knowledge of the law at least eh, zilipodi inde komabe tikaonetsetsa mauthenga amapereka ndithu through ma radio through ma, ma, ma talk shows maujena amapanga ndithu kungoti mwina its taking just ta- too long for us to change our mindset komanso at the same time zinthu zambiri zazikhulupirirozi inde nzovuta but we can gradually do away with them so it's- nzotheka kuti rape tikhoza kuyithetsa muno mmalawi zikomo kwambiri uh, mphande pomaliza penipeni a msiska tichite bwanji mwamva maganizo osiyanasiyana muchipinda muno komanso amene akutumiza omvera athu Uh, zikomo kwambiri i think choyambirira ineyo nchonena kuti ngati amalawi tayenera kuvomereza kuti tili ndi vuto tikayamba kuganiza zoti kale mwina sizimachitika pano democracy ndeti tizingobwerera mbuyo koma democracy tivomereze ilipo sitibwerera mbuyo what then do we do ndeti nkhani yoti democracy tilimoyi ndi mavalidwe atsikana ndi zomwe akuchitazi tivomereze kuti ndi vuto ndeti we, we move forward Ah, chinanso nchonena kuti ananenako cha reporting zofunika kwambiri kuti anthu tizikanena nkhani za mchitidwe yoti nje zika- zikachitika tisamangokhala the culture of silence should be um, a thing of the past komanso the other thing is like um, targeting amuna amene nthawi zambiri ali maperpetrators a rape ndi defilement tikaonesesa ana ana ang'onoang'ono ambiri amene amagwiridwa amagwiridwa ndi anthu amene amakhulupirira amene amakhala nawo their own fathers their own step fathers their own brothers their own sisters so zimene zofunika tipange target azimuna azimuna afe amene timapanga perpetrate nkhani zimenezizi then chinanso chomwe chandikhuza kwambiri ndi kuchedwa kwa justice system yathu pa chingerezi amati justice delayed is justice denied nde mwina sinditchula mayina koma dzanadzana kunangochitika mlandu wagwidwa pompo dzulo lero lomwe chigamulo chachitika what's different from macases a rape ndiye kuti justice yathu ikuonesa kuti iku timasankha kuti poti zamchitikira uyu tipange nsangansanga uyu sizamchitikira that's wrong because justice is supposed to be equal O- of course sindinatchule maina eti koma ndangonena kuti mlandu wina wagwidwa zulo lero walowa mkhoti chigamulo chachitidwa of course milandu mwina ndiyosiyana mwina unali wauching'ono waung'ono koma that's what we should advocate for justice should be equal for everyone else uh, chomalizira kwambiri and I think chomwe chili chofunikira ifeyo ngati a youth and society nchonena kuti tisamangokhalira kukamba za victim i mean perpetrator amene wagwirirayo tiyeni tizionanso munthu amene wagwiriridwa what, what, what, what do we do as a society to care for that victim that survivor timangomva akwa Nsundwe tikuziwa kuti tikulimbana ndi apolisi koma what are we doing for the women mabanja awo atha what support do we have what do we do for those victims so mwinanso china chachikulu chofunika nkuti what mental health issues do the victims ana amene amagwiridwa akukhala nawo pompano pali mwana wa 9 years uja tamtchukisa mu media monsemu anthu kuchita kumuona mwanu mompasa ulemu Chabwino. what mechanism do we have in place to support victims and survivors of, of, of such cases. zikomo kwambiri ah, nthawi yathu yatha koma Khumbo Kuinga ku Chitipa akubwerezanso kunena ndithu kuti pazokambirana ngati zimenezi komanso pa misonkhano imene mmachita akuti mukhale ndi anzathu aku prison chifukwa anthu amene amachita zimenezi amakhala anthu omweomwewo ena apitako ku ndende kambirimbiri chabwino titsirizire pamene pa zokambirana zathu kuchokera kuno ku grand palace hotel timakambirana nkhani yokhuza mchitidwe wogwiririra komanso kugona ndi ana achichepere pali nkhani zambiri zimene ndithu zakambidwa pa zokambirana zimenezi koma chachikulu tufati tithokoze kwambiri a youth and society ndi thandizo la ndalama kuchokera ku oxfam pokonza zokambirana zimenezi madzulo ano ndithokozenso kwambiri akuluakulu amene tinali nawo amene atitsogolera zokambirana zimenezi tinali ndi a crispin mphande kuchokera ku mzuzu university a grace mtawali kuchokera ku malawi human rights commission komanso a daniel msisya kuchokera ku youth and society tiyeni tiombere m'manja akuluakulu athu amene tinali nawo komanso muziombere m'manja inu amene munali muno kamba kopereka maganizo anu komanso osayiwala anzathu amene atitumizira mauthenga ochuluka ena sitingathe kuwerenga chifukwa cha nthawi kamba ka maganizo osiyanasiyana nkhani yayikulu ndi yakuti tichepetse mchitidwe umenewu m'malo mwa youth and society komanso a oxfam amene athandiza kuti zokambirana zimenezi zikhalepo ine ndine chancy muloza panda ndikufunireni usiku wopambana usiku wopambana usiku wopambana